Hey, Arọbụnagụ asị m biko gboo ọgụ na na-ewe agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ụtụtụ efogo na ọ ka ọ dị mma ka anyị na-ekwu omena nkịtị anaghị adị igbo chukwu biko gboo ọgụ ọ na-awụ chi ụtụtụ nwe ọkụkọ nwee di ọ na-awụ chi ụtụtụ nwatakịrị etikuwe nne na nna ya na-eme ha ekele maka asị onye mara rie nye ya ọzọ na-ekele dike na nke o mere o mekwa ọzọ ekele nwaanyị gworo akịdị o gwokwa ọzọ ekele dike jere ọgụ ọgụ pụta ekuwekwa ya o jekwa ọzọ ekele onye gburu ọkụkọ o gbu ewu ekele na ewu o gbu ebula ekele na ebula o gbu efi ekele na efi o gburu tụkwasị efi na agba gbukwasị chi efono tata bụ oye ka a na-akpọku chukwu na ndị ala aka nri na aka ekpe ọda anya na ọwa anyanwụ elu ụwa na azụ ụwa n'ihu ezigbo eze Arọbụnagụ sị biko gboo ọgụ okwu na chi efono agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ Arọbụnagụ igirigi ọgụ Arọbụnagụ igirigi mgba Arọbụnagụ igirigi agha a na-etiku n'ụbọchị tata maka agha na ọgụ na mgba chie n'ezi karịrị akarị a na-enwe agha mgbe a na-enwe agha ajọ mmụọ a na-enwe agha ajọ mmadụ ọgụ ajọ mmụọ ọgụ ajọ mmadụ mgba ajọ mmụọ mgba ajọ mmadụ ndị na-agba mmadụ mgba ndị na-achụkwatụ mmadụ unu maara ha tata a na-echepụrụ n'ọjị biko gboo ọgụ n'ọka ọ dị mma biko gboo ọgụ ọ bụ na agwọ emekwenụ ka agwọ asị ụmụazị na-ewerekwene ya eke nkụ na ihe agụ ji ebi ire dịkwara ya na mbọ ihe akpị ji adị ire dịkwara ya n'ọdụ ọ wụ na agwọ eme ka agwọ ụmụazị na-ewerekwene ya ụmụgode ụmụazị ewere ya eke nkụ na ebili mmiri na ebili mmiri ka mmiri ji wee dị dị dị egwu ndị ka mmanwụ ji dị ebube anyị na-atụ ụmụazị ụjọ ọ kwanụ mmanwụ anyị ụmụazị na-akparị ihe ihe nwatakịrị na-akpakwere bụ nwatakịrị na-etiku chukwu na-etiku ala ihe Arọbụnagụ na e jikwa ụmụ okochi na ọfọ mana ike lụka na ọha ike na nwesa mape na eze anụ wana n'obi bele lewede m ụkwa achụ ikwu machi ikwu ọgwa nwa eze akụ bido nye na akasị nwa bịachịkwa na ụbọchị na nke mara ọgwa nsị magwere chi ebe nta ma mụ gwọ so gwụ gwọ asị m biko gboo ọgụ na chi eforogo ndị tọ ndị nwe ụbọchị tata ndị ji tose ndị okoye ndị mgboye asị nchigbu chi eforogo ụtụtụ oye ehihie oye mgbede oye abalị oye anyị jikwe na ọjị aka nri na aka ekpe ọda anya na ọwa anyanwụ elu ụwa na azụ ụwa asị jikwe na ọjị biko gboo ọgụ na chi eforogo na ọka ọ dị mma ka anyị na-ekwu okwu ya ihe na-ere ụbọchị taata ka ọmaka meme n'aka nri n'aka ekpe mee na ọda anya mee na ọwụwa anya mee n'elu ụwa mee n'azụ ụwa gbooro anyị ọgụ eke na ọgụ oye ọgụ afọ na ọgụ nkwọ ọgụ chere nwa okorobịa ọgụ ego ọgụ agamnihu ọgụ ndị ajọ mmụọ ọgụ ndị ajọ mmadụ ọgụ ndị esu imi ndị na-ekpe ekpere ka e jiri chụọ aja depụ n'ome busowere ha agha ndị na-ekpe ekpere ka ọnwụ ugbu a chara ka ọ dịtụrụ ogo anyị sị Arọbụnagụ i busowe ha agha ọgụ Arọbụnagụ na-ebu agha arọbụnagụ na-alụ ọgụ arọbụnagụ na-egbu ọgụ iji arọbụnagụ girigiri ọgụ rụọ arọbụnagụ girigiri mgba rụọ arọbụnagụ girigiri agha ndị unu ji agha eche anyị n'ụzọ ndị ji ọgụ eche anyị n'ụzọ ndị mgba ndị ji mgba eche anyị n'ụzọ ndị na-ebu anyị agha ezinụlọ agha mmụọ agha mmadụ ndị asị ndị iro dị na asị ndị amụ dị n'eze ee ndị a na-ata abụ n'obi ha na-ata abụ ha na-achọ ka ha taa abụkwa anyị anya arọbụnagụ tata oye oye ka a na-asị ka i buwere anyị agha zoro ezo nke anyị fọ na nke a na-afọ nke anyị ma na nke a na-afọ ama ndị si n'akụkụ aghasa ezi n'obi ilu a ndị si n'akụkụ akọta anyị ka anyị dagara n'iru asị m biko buo ọgụ ka i wee buoro m agha ndị nna nọ na okeke na okorie na okafọ na okonkwọ ndị na-arụrụ ọrụ ndị otu ndị nta kwetere na obi eziokwu chineke ga-adị obi eziokwu chineke ga-adị ndị na-ekwete na mmụọ ụfụ mụrụ di ya ndụ ka kuchie di ya zas pizet dọretọ ma arọbụnagụ asị m ka i buru ha agha n'ụbọchị tata n'ọkwanụ mmanya ju udu wepụta oku ya n'ọkwanụ ndị nna ndị ndị na-arụ ọrụ mere ụwa wee dị mma ọkwa na ọnwụ na ọ gaziere ha o wee gaziere m ee ọkwa na ogbu opi gbuchaa opi ka ọ na-eche na onye gba bọọlụ na-arachakwa na oroma ya ka anyị na-ekwu okwu ya n'ụbọchị tata wee na-asị ịmara okeke okorie okafọ okonkwọ mgbeke na mgborie na mgbafọ na mgbokwọ ka ha ra ka ha gwụ ndị niile na-arụ ọrụ na ndị niile na-ejere ozi gị ya buru ha agha zuru ego agha mmụọ na agha mmadụ nke ha ma na nke ha na-ama nke ha fọ na nke a na-afọ n'aka ji ọjị a na-echere gị n'ụbọchị tata ụbọchị ụbọchị oye sịrị biko buo ọgụ sị biko lụbara anyị ọgụ ee agha mmụọ na agha mmadụ agha ọgwụ agha ndị amusu agha ndị akara obodo agha ndị uke agha ndị ọbala obodo ee agha ndị ruru esi asị m biko buo ọgụ na ọ ihe a na-arịọ n'ụbọchị tata a na-echekwasị gị ọjị a dịka a na-awa ọjị a ka a na-awa anyị ụzọ ihe ọma waa anyị ụzọ awele awa anyị ụzọ ude awa anyị ụzọ ọrụ dịka a na-awakwanụ ọjị a ka na-awasasị aka maka ajọ maka maka ajọ mmadụ n'ụzọ a n'isi anyị wee na-asị na ihe ọma ja na-emere anyị ego anabata ego n'ụlọ akụ anabata ego ego n'akpa anabata ego n'ụlọ anyị anyị gbuo n'aka nri ka gbute anyị gbuo n'aka ịkpa anyị gbute ụmụ igbo niile dị n'oru dị n'igbo asị ihe ọma mere ndị na-ekweta na omenala asị ihe ọma mere ha ọ gasị agasị o sepụ esepụ na ọ ihe anyị na-agọ n'ụbọchị tata ụbọchị oye otu anyị kpere ka ọ dị n'ọfọ aha chukwu na ndị ala isee ndị be anyị wa ọjị ga-ekwe na nọ ndị ichie nwara lekwe na ya ihe na oke ụnụ ka anyị na-enye ụnụ ọ na mmadụ nye mmụọ oke ya mmụọ wetara ya oke wee na-asị oke ya kọkwana ya na onye ọ na oke ya kọrọ n'ụwa na-ebigheri ya aka onye ọ na oke ya kọrọ n'ụwa na-akụ ọta wee na-asị ka ụnụ lụwara anyị ọgụ arọbụnagụ girigiri ọgụ arọbụnagụ girigiri mgba arọbụnagụ girigiri agha lụwara anyị ọgụ gbawara anyị mgba ka ha ra ka ha bụ nwoke na nwaanyị ndị na-egbochi oke anyị ka unu gbochi- ka unu gbochie aka maka gbochie atụmatụ a. dịka a na-atụ ọgara unu oku n'ụbọchị tata ka unu gaa buru uru agha zuru ego ka oke anyị niile ruo anyị aka na oye na afọ na nkwọ ha na ụbọchị anọ igbo ji ebiri na ọ ihe a okwu otu anyị kwuru ka ọ dị n'ọfọ arọ arọ nke na ọ mmanya mmanya ka eji amanye okwu ọnụ mmụọ niile nchere mma na nzu mma na edo na nch- nchere ọjị na mmụọ niile mere na mmụọ na-eme ihe dezi mezi ọrọbụ na gịgịrị gị ọgụ na gịgịrị gba na gịgịrị agha obi eziokwu chineke nke na ọma akụ na mgbe mara na-ekwu ọnụ ikpe ama n'anyị ụnụ nwa mmanya ka ihe ọ na na-eme mara ya ihe ọrụ na na ihe ọ na-echiri aka ka ọ mara ya na onye onye ihe na- onye ihe ọ na-eme mara na ihe onye ahụ agazi agazi ya bụ awele ya bụ ọgazi ọgazi ọhịa na-ekwu n'ụbọchị ata asị m otu ahụ m kpere ka ọ dị n'ọfọ na ha na-anọ ụbọchị naanọ igbo jiri biri e kwuru na ozi e ziri anwụrụ ọkụ erugo eluigwe maka na anwụrụ ọkụ na-ajụ anaghị ajụ iburu ozi buga eluigwe anaghị ajụ ịnabata ozi anwụrụ ọkụ ọ bụ ya mere ọkụ ji na-aga elu elu na-aga ala ala wee na-asị chukwu na ndị ala dọbụnaga ọra bụ bụrụ na ozi ya na ihe niile ndị a e kpere n'ọfọ ihe niile agọ n'ọfọ wee na-eji emezu ya ka ọ dị ire n'ọhịa nkwụ.